Padangokhala, panali msungwana wina dzina lake Nachisale. Msungwanayo ankadziwika kwambiri ndi maonekedwe ake ochititsa kaso. Adali chiphadzuwa. Pa chifukwa ichi Nachisale amazimva kwambiri. Nachisale atafika msinkhu woti akhoza kulowa banja, amuna ambiri ochokera m'mudzi momwemo ndinso midzi yoyandikana amabwera kudzafunsira. ngakhale amabweretsa mphatso zosiyanasiyana nachisale amawakana amuna onsewa ayi amanenetsa nachisale sindingakwatirane ndi mamuna ochokera pafupi ndi mudzi uno mamuna waine adzakhala ochokera kutali kutawuni yemwe azidzandiuza nkhani zakutali zochititsa kaso makolo ake anachisale ngakhale amadankhawa ndi kaganizidwe ka mwana wawo, ka sadafune kumukakamiza kupanga zomwe iye samafuna ayi adzatsindikira mtsogolo makolowo amatero polankhula tsiku lina monga momwe nachisale amafunira munthu wachilendo adafika m'mudzimo adali wamtali wadzitho nkhope yake yopatsa chikoka ndipo amati akamalankhula anthu amakhala chete makatsikana chidwi ndi kumvetsera mawu ake amamveka monga muja achitira bemberezi munthuyo atalonjeredwa adati wachokera kutali ndipo adati dzina lake ndi biliwiri ndabwera kudzayang'ana mkazi biliwiri adatero uku akumwetulira mano ake ali mbee kuyera ngati mpunga pamene adasonkhana anthu m'mudzi kulonjera biliwiri nachisale adali pomwepo ndipo maso ake ndi amamuna wachilendoyo adaphana ndipo adayang'anana kwa kanthawi kenaka biliwiri adati ndiwe wokongola nachisale pomva mawu awo adamwetulira koposa kenako adati tiye tikwatirane kulimba mtima kwa nachisale kudazizwitsa anthu onse omwe adasonkhana pamalowa ena adadzuma koma izi sizidamukhudze nachisale adaonetsa kuti wamukonda mamunayo ndipo palibe chikadamulepheretsa kunena zokhumba zake tiye tikaonane ndi makolo ako tikakambirane za lobola makolo ake anachisale atamva za nkhaniyi adali ndi nkhawa Kunenetsa, iwo samafuna mwana wawo akwatiwe ndi mwamuna wachilendo wosadziwika komwe wachokera. Komabe, poti mwana wawo adachilimika kuti akufuna kukwatiwa ndi Biliwiri, adavomereza. Koma adafuna kaye amuyese mwamunayo pofuna kudziwa cholinga chake chenicheni. Sitikufuna kuti upereke lobola ayi, bambo ake a Nachisale adatero kwa Biliwiri. m'malo mwake tikufuna tione ngati iwe uli mamuna olimbikira ukuyenera kukakhala kumunda kwathu komwe timalima mbewu zosiyanasiyana ukuyenera kukakhala ku nyumba ya kumunda kumeneko ndi kumayang'anira mbewuzo ukuyeneranso kutisonyeza kuti ndiwe oyeneradi kukwatira mwana wathu biliwiri adagwedeza mutu kusonyeza kuvomera ngakhale kuti nkhope yake sidaonetse kena kalikonse poopa kuti angamukayikire biliwiri adati chabwino biliwiri adapitadi kumunda kuja namakakhala mkanyumba komwe kadali kumeneko tsiku lina nachisale adamupititsira chakudya nsima ya ndiwo za nyama ndi masamba namayimba nyimbo akafika kumundako kuti amuna akewo adziwe kuti wafika

ine ndabwera koma biliwiri samatuluka m'malo mwake amayitana nati ndakhuta sindikufuna kudya chilichonse bwerera ku nyumba izi zidadabwitsa nachisale wakhuta wadya chani ngakhale adali ndi mafunso iye adabwererabe ku nyumba izi zidachitika kwa masiku angapo koma nachisale amakhulupirira kuti amuna akewo adali okhutadi ndipo adaleka kukhala ndi mafunso koma sizidali chomwecho ndi makolo ake makolowo adayamba kumukayikira biliwiri munthu woti akugwira ntchito ya m'munda sangakhale masiku angapo opanda chakudya adatero bambo ake anachisale kuonjezera apo zodabwitsa zimachitika kumundako biliwiri asadapiteko mbewu zidali bwinobwino koma atapita kumundako mbewu zidayamba kuonongeka tomato amangodyeka masamba a mbewu zosiyanasiyana kumangonyosoka zipatso nazo sizidali kuoneka banja lili linkaganiza kuti kumunda kwawoko kudali tizilombo tomwe timaononga mbewuzo koma kuonongeka kwa mbewuko kudali kwakukulu zedi ndi chilombo chanji chingaononge motere ili ndi funso lopanda yankho lomwe adali nalo usiku wina makolo ake anachisale adatengana nafuna kukafufuza zomwe zimaononga mbewu zawo nyali zawo zili m'manja adayesetsa kuti asapange phokoso kuopa angamudzutse biliwiri koma zomwe zidaona maso awo zidali zodabwitsa Atasuzumira pa zenera pa nyumba ya kumunda kuja, adaona chinthu chakuda chachikulu chitakhala poteropo. M'nyumbamo mudalibe mamuna uja adakopa mtima wa mwana wawo, mamuna wamtali ndi wooneka bwino. M'nyumbamo mudali bongololo. Bongololoyo adali atangwanika ndi kudya zakudya pamenepo. Padali tomato ndi zina zambiri, mbewu zomwe Biliwiri amayenera kuteteza. Makolowo adabwerera m'mbuyo modzidzimuka, kutsala pang'ono kugwetsa nyali zawo zija. si munthu ndi chilombo adalankhula motsitsa mayi ake anachisale kenako adatengana nabwerera kumudzi mmawa wa tsiku lotsatira makolowo adasonkhanitsa anthu a mmudzi nawatengera kumunda kuja ndodo ndi zida zina zili m'manja nakazungulira nyumbayo biliwiri tuluka adalamula bambo ake anachisale kudali chete kwa kanthawi kenako kutseguka kwa chitseko kudamveka natuluka biliwiri ali munthu osati bongololo ayi koma anthu aja sadataye zida zawo siwe munthu adakalipa bambo dzionetse wekha biliwiri adaseka monyogodola nkhalamba iwe ndiwe wochenjera adatero chomwe chimachitika nchoti bongololoyu pogwiritsa ntchito njira zake amatha kuzisandutsa nkukhala munthu kotero mmawa kukacha amakathyola mbewu nkumakazisiya mnyumba muja kuti azidya kumapena amadyera pazomera pomwepo ndi chifukwa chake amapezeka tomato odyeka ndi masamba onyosoka biliwiri ataona malupanga ndodo ndi zida zina zomwe anthu adanyamula adayamba kuchita mantha nafuna kuthawa wina adamukwapula ndi ndodo pomwepo nasanduka bongololo nazipiringeza kufuna kupusitsa anthuwo kuti wafa koma anthu asadasunthike adapitirizabe kummenya bongololo ndi zida zawo mpaka adafa nachisale adalira osati chifukwa adaliuza mamuna ayi koma chifukwa cha manyazi
ndimafuna mamuna wabwino wakutali koma sindidathe kuona ngati adali wabwino kwa ine
adalira mokweza nachisale apa adatengerapo phunziro ndi bwino kumaona kaye khalidwe la munthu kuposa kukongola kwa maonekedwe ake chikomekome cha mkuyu mkati mwake muli nyerere kaphuleni mbatata amunanga amu